an bɛ an filɛbaw an lamɛnbaw bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandɔn nin wagati in na foli ni waleɲumandɔn tɛmɛnen kɔ bi barolasigi an y'a sigi ka dama kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni senw segu mara kɔnɔna na o farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni senw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la senandola koɲɛw kan segu mara kɔnɔna na bi n'i ko segu mara ndolatiko n'a nasara la hakilina bɛ tali kɛ kosɛbɛ ligue de football district de football ani ka taa se ndolati jɛrɛ jɛkuluw ma bi don in na kunnafoni labanw ye jumɛn ye segu ndolatan kunnafoniko koɲɛw na o kunnafoni labanw olu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la ka na jateminɛ kɛ gɛlɛya minnu bɛ segu mara ndolatan ɲɛnabɔli koɲɛw kɔnɔ bi o gɛlɛyaw sababu jɔnjɔn ye mun ye fɛɛrɛsen jumɛn bɛ se ka sigi sen kan min b'a to o koɲɛw bɛ se ka furakɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ saan ba fila tan ni seegin ka se saan ba fila mugan ni fila ma segu ndolatan bɛ gwɛlɛyaba kɔnɔna na o gwɛlɛyaw nana cogo di mara kɛra cogo di mara kɛbaaw fɛ ani kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye ndolati ale tɛmɛ cogo ɲuman na segu mara kɔnɔ an na an da don o koɲɛw la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye ni o banna kunnafoni sen wɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan min b'a to segu ndolatan bɛ tirikitɔrɔkɔ min na a bɛ nigisi nagasa taama ni bɛnbaliya dankan min na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ bɔcogo cɛɲi na koɲɛ ka di ko tigiw ma ndolati kanu bɛ minnu na segu kanu bɛ minnu na minnu y'a koɲɛ dɔnbaw ye n'u bɛ sɔn ka u bololafɛn don a la n'u t'a kɛ u baloyɔrɔ ye o de kama an ye nin jɛmu sigi an b'aw fo ko kura ka aw waleɲumandɔn yanni an ni an ka maa welelenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛ ni an don cogo ye an ka jɛmu kɔnɔna na maa welelenw bɛ an bolo an hakilina na maa minnu bɛ se ka kɛ an ka ɲininkali jaabibaa lakikaw ye sabu olu bɛ caman dɔn a gɛlɛya koɲɛw la o de kama galen an ye wele bila modibo daw ma modibo daw min ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ segu dugu kɔnɔna ma ndolati jɛrɛ jɛkulu dɔ bɛ ale tɔgɔ la ale ni an bɛna masala hakilinaw ye fɛn minnu ye ka o ɲɛfɔli kɛ faamuyali cogo ɲuman kama welekan bilalen kɔ modibo daw ma ka bɔ segu an ye wele bila an balimakɛ ma o min ni o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a tuwajɛ ye abubakar sidiki buware a sigiyɔrɔ bɛn bɛ bila ma bila min ni segu cɛ furancɛ bɛ taa kilomɛtiri bi seegin bɔɲɔgɔnko la a sen donnen don kosɛbɛ la ntolaci koɲɛw la yen yɔrɔ la ni an bɔra yen an ye maa sabanan sugandi min ni ale ka wulikajɔ sabatilen don bi don na faraɲɔgɔnkan jɛrɛ jɛkulu yiriwa n'a nasira la segu mara kɔnɔna na a da bɛ o koɲɛw caman na sifin jɛrɛ jɛkulu ka ɲɛmaaya a y'o jɔyɔrɔ ta waati tɛmɛnenw na ani maa don min ni a hakilina ɲininkali bɛ kɛ kuma caman ka damakɛ yiriwa n'a nasira farikolo ɲɛnajɛ wala seko ni dɔnko koɲɛw kan segu mara kɔnɔna na ha ka ja segu yɛrɛmamarakafo kɔnɔna na ale tɔgɔ jɛ o ye madani sisɔgɔ ye nka maa caman bɛ a dɔn ni kira ye nin ye an ka maa welelenw ye an ni minnu bɛna jɛmu sigi sen kan ka aw fo ko kura aw minnu b'a la k'an lamɛn wala aw minnu b'a la k'an lajɛ ko aw bɛɛ ni yantuma an balimakɛ modibo daw an b'i fo ko kura ko i ni yankuma i sɔnnen na k'an ka welekan jaabi nin waati in na ɲininkali min bɛ an bɛna o tɛngu o la o de ye k'a fɔ bi donya ninnu na n'i y'a mɛn ko ntolatan ntolati jɛrɛjɛkulu ko don segu ntolati jɛrɛjɛkulu ka lahala bɛ ko cogo di ha ka ja k'a dabɔ san ba fila tan ni seegin ka na se ɲinan san san ba fila mugan ani fila ma n b'aw fo k'aw aw lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ baro in a sigira hɛrɛ la an bɛ ala deli ala k'a wuli hɛrɛ la segu n'i ye ɲininko la du an b'i jaabi k'a daminɛ 2018 ka na se sisan ma segu balontan jɛkulu minnu bɛ yen ni gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ an ma se ka foyi ɲɛ sɔrɔ segu balontan na segu supportɛri minnu bɛ yen olu ye sɔn olu y'o seereya ye sabu de ka d'a kan k'a daminɛ san ba fila ni tan ni seegin na ka na se an bɛ don min na komi bi gɛlɛya dɔrɔn ka ta an bɛ dɔ bila an bɛ dɔ ta an bɛ dɔ bila an bɛ dɔ ta an minnu kɔni ye kulɔbutigiw ye an minnu ye balontan kanubagaw ye segu yan an kɔni ma lafiya foyi foyi sɔrɔ nin ko in na k'a sababuya kɛ minnu bɛ segu balontan ɲɛmɔgɔya la bi u ka mara ko juguya ye o ma foyi foyi ta ka se segu ndolanci jɛkuluw ma ni gɛlɛya ni gɛlɛya tɛ donc n'i ye n ɲininka n b'a fɔ an kulɔbutigiw balontan jɛkulu b'an minnu bolo an ma nɔgɔya foyi sɔrɔ nin waati fɔlen na ka na se sisan ma
ayiwa ni i ye a jira k'a fɔ ko gɛlɛya de bɛ aw kan o gɛlɛya minnu bɛ aw kan ni e ɲininkala o gɛlɛya ninnu jubaju ye jɔniw ye yala aw yɛrɛ de y'a dingɛ sen wa tali maa minnu ye ko labɛnbaw ye olu ka labɛn cogoya bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se aw ma mɔgɔ minnu ye ko labɛnbagaw ye olu ka labɛn de kɛ bɛ sababu ye ka gɛlɛya jugu yɛrɛ kun ka gɛlɛya jugu yɛrɛ de ta k'a se anw ma n'i y'a mɛn balontan jɛkulu balontan ekipu fɛn fɛn bɛ yen kulɔbu fɛn fɛn bɛ yen n'ale afiliyelen don federasɔn na ani o ekipuw bɛɛ dugu kɔnɔna na disiriki de b'olu ka baara kɛ disiriki kɔfɛ ligi fana de bɛ yen dɔnku ligi de ye rezɔn bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye bon anw ka gɛlɛya kɛ bɛ min ye ala ni marabaa jugu minnu bɛn n'olu bɛ segu ligi kunna olu de kɛlen ka gɛrɛtɛ ta k'a siri segu kow la k'a sababuya kɛ u bɛ fɛ u ni dɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ fɛ u ni dɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u tɛ fɛ u ni minnu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kɛlen bɛ k'olu bɛɛ dabɔ kow la san o san fɛn kelen de bɛ ta ka bila an da la san o san n'a y'a jateminɛ fana segu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o de y'a to segu balontan ma développé a ma se ka taa yɔrɔ si bi an bɛ don min na komi bi san o san ouverture de saison ouverture de saison u ni hakilila wɛrɛ de bɛ na min bɛ segu balontan lasegin ka taa kɔfɛ minnu yɛrɛ bɛ yen finalement u bɛ wari bɔ ka don balontan na balontan tɛ taa musaka kɔ f'olu yɛrɛ bɛɛ y'u bolo jigin sabu san o san an b'a fɔ ee an y'a bila yɔrɔnin min na an bɛna taa ta yen donc jɛkulu minnu bɛ yen ala kɛlen bɛ ka groupement min di bi ka segu balontan yiriwali kalif'u la olu de kɛlen ka segu balontan yɛrɛ ta otage la gɛlɛya min b'an kan fana a ju bɔra olu de la o ɲininkali jaabi cogo la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ mara kunda de tigitigi mhm. n'i dun ye ndolantan koɲɛ jateminɛ i b'a ye mara kunda a bɛɛ lajɛlen bɛ laban erezɔn eh, kɔnɔna na ligi de ka dagayɔrɔ la o b'a jira k'a fɔ ligi ni ndolanci jɛrɛjɛkulu tɛ bɛn kɔnɔ o bɛnbaliya de kɛlen bɛ sababu ye ka na ni nin kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye segu ndolatan kɔnɔna na modibo daw ka kuma di cogo la an ma an y'a faamu k'a fɔ san o san gɛlɛya kuraw de bɛ wuli n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mara kɛcogo man ɲi damadan dɛ nka o gɛlɛya kuraw bɛ wuli ka daba kɛ ni wala sariya labatobaliya wala ko ye ko minnu bɛ kɛ ɲɛnabɔli ye kɛrɛfɛ min b'a to dɛmɛ bɛ taa ka ɲɛsin dɔw ma ka dɔw to yen o jaabiso bɛ n sama ka na an balimakɛ nɔfɛ min ni o ye buwarɛkɛ ye ala kɔni kɛ bɛ ka n gɛrijɛgɛ n den fila la bi dawulaka ni buwarɛlaka ne b'olu camancɛ la o bɛ jateminɛ o cogo la an balimakɛ ka bɔ bilakaw fɛ yen ligi yɛrɛ ale ka baara bi e bɛ se ka mun de fɔ a la tigitigi vraiment eh, duba n b'i fo n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo an'an lajɛbaga bɛɛ bon ne bɛ se k'a fɔ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ligi ka bilan c'est négatif parce que n'i y'a jateminɛ de 2018 à maintenant an bɛ se k'a fɔ saison ma tan yan foyi ma tan chaque année c'est le même problème bon e nana pour que ekipuw ka caya d1 na de mais ni d1 ko nana d1 ma sɔrɔ d2 fana kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ d3 c'est un bilan mitigé ne yɛrɛ kɔni bolo maa maa bɛ segu balontan ɲɛtaga fɛ ala ni tiɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko ligi ka bilan ça va pas quatre ans chaque année problème bɛ yen salon problème ma dogo mɔgɔ si la deli ni fɛnw de kɛla a la pour que segu représentant bɛ se ka taa fɛn na montée ci cogo min na o bɛɛ kun ye tɛkisi bonyabaliya de ye bon hali ɲinan an b'o problème de kɔnɔ dɛ tɛkisi bonyabaliya ni sariya bɔla a ye sariya bonya commission recours y'a ka sariya bɔ o b'an bɛɛ de sanfɛ wajibi ligi wajibiyalen don k'a appliquer mais o tɛ ka sɔn k'a appliquer donc c'est un bilan mitigé n'a ma appliquer c'est un problème an tɛ se ka taa k'a to anw m'a décider olu m'a décider commission recours de ye décision bɔ o b'anw sanfɛ o b'olu sanfɛ a ko a ekipu to u ka jouer bon n'a tɛ ka sɔn k'o kɛ f'aw ka ekipu dɔw bɔ a la bon ne kɔni bolo c'est un bilan très très mitigé a bilan man ɲi parce que ligi n'i y'a mɛn ligi district de don n'i y'a mɛn district ekipu de don donc ligi yɛrɛ ka aladeli kan ka kɛ n ka ekipu ka caya pour que n bɛ se ka D1 caman sɔrɔ san laban in na segu balontan sala ka sababu kɛ ligi ka kow ye kuma bɛɛ mankan bɛ yen n'i y'a mɛn balontan bɛ développer bɛn de bɛ yen voilà ne yɛrɛ taara ligi la i bɛ se ka kɔrɔbɔ lundi i bɛ taa i b'a lajɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ yen c'est un lieu abandonné an bɛ se k'a fɔ ten i bɛ taa i tɛ maa si sɔrɔ yen président tɛ yen secrétaire général o bɛ ka ligi gérer virtuellement bon baara tɛ se ka ɲɛ o cogo la o vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo ne ti bila n'i ko ne k'u noter sur 10 ne bɛ 1 sur 10 de d'u ma parce que foyi ma ɲɛ foyi ni problème tɛ an bɛ se k'a fɔ baara kɔni ma kɛ ne yɛrɛ ka dɔn ta la et puis seguka bɛɛ bɛ se k'o seereya maliyɛn bɛɛ bɛ se k'o seereya salon ni ala ni maa ɲɛnamaw tɛ segu tun tɛ taa montée la mais alhamdulilayi delini ko kɛra o ko la mais ɲinan ni problème wɛrɛ bɛ ka na tuguni ka sababu kɛ o ligi mɔgɔ kelenw ye donc an bɛ se k'a fɔ mauvaise volonté bɛ a ko la dɔɔni quoi sinon nous on a tout fait on a demandé an ka sigi ka kuma an ka fɛn bɛɛ kɛ parce que an bɛ sariya de kɔ an kɔ sɛmɛnen don sariya la sariya bɛ ka jo di an ma sariya ye jo min di an ma an ko ko k'a appliquer de malgré tout ça on a tout fait pour que an bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn fɛn dɔ kan pour que segu balɔntan bɛ se ka taa ɲɛfɛ mais ligi ma sɔn donc ni ligi ma sɔn n'i ye ne ɲininka ko k'u ka bilan moi je vais te répondre que k'u ka bilan man ɲi ni maa min ɲɛtaga fɛ sigikafɔ kɔni ɲɛtaa sira fɔlɔfɔlɔ ye o jaabi sen bɛ faamuya an fɛ yen ani hakililajigila an b'a jira lamɛnbaaw ni filɛbaaw la k'a fɔ ko nin ligi kofɔlen min ni o bɛ segu ndolatan koɲɛw ɲɛnabɔli la ni n ka jatesenw ka ɲi u bɛ nin sigiyɔrɔ in na ɲinan kan ka bɛn a san tan ani saba bɔɲɔgɔn ma o san tan ni saba baara kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ kuma caman gwɛlɛya de bɛ sɔrɔ u ka baaraw kɛ cogo la ka damakɛɲɛ ni sariyaw batobaliya ye min bɛ n kamana gan hakili la san tɛmɛna a kun laɲinina nin ligi kelen fɛ k'a fɔ ko ka troisième division ko sigi sen kan o san kofɔlen ma olu yɛrɛ banna a ma ko segu ma se o kɛli koɲɛ sababu ye nka ka tila ka na ye ɲinan san kɔnɔna na o hakilila kelen ka tila ka na ta olu fɛ o hakilila min fana bɛ kɛ sababu ye u ni maa minnu tun bɛ jɛ la ka kɔlɔlɔ ta ka ɲɛsin olu ma i b'a ye k'a fɔ kogo pɛrɛnna ɔ n'i dun ye kogo pɛrɛntɔla ye a ka ca a la fɛ fɛn minnu bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔli kɛ dɔ ma kɛ tiɲɛ kan o de kama an bɛ bɔrɛ kɛ ka kuma sɔn ji la nka o san tan ni saba kɔnɔ ka na se bi ma n'aw ye jateminɛ kɛ segu d un ko kɛlen don gɛlɛyaba ye bakarijan bɔlen kɔ a la ntolacijɛkulu tɛ segukaw fɛ yen k'o bɛ d un na bakarijan dun ligi wɛrɛ de ye o nati ka o lasigi première division na nin ligi ka waati la min nana kɛlɛ bonyana o ma o y'a yɛrɛ sɔrɔ dingɛ kɔnɔ min ni o tun ye office niger sport ye u b'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ segu ndolatan kɔnɔna na première division ko sabatilen tɛ deuxième division b'a la ka nigisi nagasa tan ndolacijɛkulu dɔw b'a tan dɔw t'a tan lisansi kow tɛ sabati gafew ti sabati i b'a ye a ko si t'a la ka kɛ ka ɲɛ ni an dun tora tan a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye an ma o de y'a to an b'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔda ɲini a koɲɛ kɔnɔ o bɔda ko la an na ɲininkali tɛmɛ madani sisɔkɔ kida la ale yɛrɛ fɛ ale ye ntolaci jateminɛ kosɛbɛ a ka lajɛli b'a kan a ka kumakanw b'a kɔnɔ a ka yecogo ɲuman bɛ a la kida e yɛrɛ fɛ mun bɛ se ka kɛ min b'a to an bɛ se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. merci duba an y'i ka kuma nin a diyara ne ye a bonya ne ma parce que komi n yɛrɛ ye min fɔ ça fait a bɛ san tan ni saba bɔ a ka ca n'o ye ne bɛ balontan suivre n yɛrɛ super coupe ATT mɔgɔ organiser ka super coupe IBK fana organiser pour cela n tɛ caman dɔn mais n bɛ fitinin dɔn
o fitinin na ne ye constat min ye c'est pourquoi directement quand j'ai constaté k'a fɔ ko problème bɛ segu foot la n ka objectif fɔlɔ kɛra min ye ka whatsapp dɔ créer k'a sɛbɛn segu foot mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ballon tan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ballon dɔn k'a bɛɛ don a kan pour que mɔgɔw ka se k'u ka hakilina di problème minnu bɛ segu da la ballon tan da la an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ a la mais ala barika la pendant tout ce temps ne tun tɛ ka kuma mais n ye a essayer ka collection euh, collecteli ninnu kɛ n taara a sɔrɔ déjà an bɛ ka information fɛn o fɛn ɲini k'an bɛna ka n'a kɛ gafe ye ala barika la an y'a sɔrɔ manifeste dɔ bɔra par rapport à Moustapha Maïga je ne sais pas n'a sɔrɔ Moustapha Maïga qui a fait un manifeste comment sortir le football de Ségou dans ça mais moi je pense que il faut k'an k'o de ta ka baara kɛ n'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ dɔw bɛ yen olu ka ɲi mais caman b'a la olu yɛrɛ de bɛ se ka segu football bɔ k'a bila sur la scène maintenant il faut que club de ka sɔn toutes les clubs de segu u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ n'o ye n'i y'a mɛn ligue club de don il faut que club de ka na fɔlɔ an ka baara kɛ ligi ninnu ye olu ye an ka cidenw de ye cidenw de don n'u bilala baara min na u ka kan k'o baara de kɛ moi je pense que an ka kan ka taa n'o de an ka essayer ka manifeste in ta an ka baara kɛ ni manifeste in ye mɔgɔ min t'a fɛ ka manifeste in mɛn il faut k'a k'a mɛn k'a fɔ ko fɛn dɔ de b'a kɔnɔ moi je pense que nin manifeste la ne yɛrɛ b'a ɲini ligi mɔgɔw fɛ minnu bɛ ligi la bi u ka manifeste ta u ka an wele an n'u ka jɛ an ka baara kɛ ne filɛ nin moi j'ai des stratégies ne bɛ se ka moyen ɲini ka taa n'a ye football la a se bɛ n ye bi a se bɛ ala ye a se bɛ n ye bi ka moyen ɲini ka taa n'a ye mais ni tɔn ninnu bɛnnen tɛ an bɛɛ fana b'an sigi an b'an bolo croiser mais segu bɛ yɔrɔ min na segu man kan k'a sigi k'a bolo croiser tuguni cɛw bɛ segu yan musow bɛ segu yan u bɛɛ bɛ se ka se ka fɛn don segu football la mais n'a fɔra ko san o san segukaw de tun bɛ dans toutes les championnats mais aujourd'hui segu tɔgɔ tɛ ka fɔ fan si au niveau du mali sinon n'a fɔra ko mali championnat championnat du mali tun bɛ tuma bɛɛ segu est toujours là bas mais aujourd'hui ça fait des années et des années segu tɛ bɔ la o la an tɛ se k'an sigi tuguni k'an bolo kɔlɔsi c'est pourquoi moi aussi j'ai décidé cette fois-ci d'accompagner le football de segu quel que soit alpha avec des hommes et des femmes pour k'u dɛmɛ pour que o la an ka se ka segu bɔ nin baara kɔnɔ nin kumakan ninnu mɛnna an fɛ kosɛbɛ minnu dira an ma an balimakɛ madani sisoko kida fɛ o kɔnɔna na an hakilila juru carila fɛn min nɔfɛ o ye manifɛsti ye gafe don gafe min sigila senkan mɔgɔw fɛ minnu y'a jateminɛ gwɛlɛya min bɛ an kan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na maa minnu sen bɛ se ka don a la minnu kan ka kɛ dɔ bilabaa ni dɔ tabaaw ye o koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don a kɔnɔ ala ko cɛ n'i ye jateminɛ kɛ o ko kan ani n'i ye jateminɛ kɛ gwɛlɛya minnu bɛ segu ndolatan kɔnɔ ka damakɛ maa welelenw ka kumakanw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan segu ndolatan gɛlɛya bi an kana kuma dogo ɲɔgɔn na waati dɔw bɛ kɛ maa t'a fɔ ko ni n donna minnu gasi la u ka yafa n ma sabu n'i b'a fɛ ka dilanni kɛ i bɛ don dɔw gasi la wa o don gasi kama i b'a ye k'a fɔ segu ndolatan bi gɛlɛya ye segu ligi ka ko ye o de kama a b'a kun bɔ bi seguka minnu bɛ minnu salayara an bɛɛ ka wuli ka jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ko di maaw ma n'a kanu bɛ maa minnu na ka ko di maaw ma a musaka bɛ minnu bolo ka ko di maaw ma minnu b'a fɛ k'a kɛ tiɲɛ kan segu ka kunkɔrɔta kama n'i ye segu mara belebele ta k'a lajɛ k'a fɔ anw ni bamakɔ cɛ furancɛ ka nɔgɔn ndolatan jɛrɛjɛkuluko la k'a daminɛ tomiɲan fo bariweli a cɛɲi b'an bolo fan bɛɛ fɛ ɲɔnɔ fo masina nka anw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na kumasuluko don n bɛ an ka maa welelenw fo k'u waleɲuman dɔn modibo daw buwarekɛ ka bɔ bila ani ka taa fara kɛrɛnkɛrɛnnen na madani sisoko kida kan o folikan bɔlen kɔ a la an b'a sɛbɛtiya aw ye k'a fɔ ko nin ye ko daminɛlen de ye an fɛ sabu anw fana ka hakilinan ye ka segu ndolatan bɔ dingɛ kɔnɔna na wa baara bɛ dabɔ nin cogo in na tan a sabatili jɔnjɔn bɛna kɛ min ye an ye se sɔrɔ k'a fɔ ko bi donya ninnu na yɛlɛma donna koɲɛw la yɛlɛma min bɛ ɲɛtaa kofɔ aw ni ce lamɛnni ko ɲuman ani filɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn jɛmu nata kɔnɔ